chachacha igbo mma mmanụ igbo rienụ igbo ṅụanụ ka o si atọ m ee, unu ama aghọta ka o si atọ m n'oge awa dị ugbu a aha m wụ fred chukwu ọfọma ụwa niile ma m dịka fred bright awụ m onye na-akpa ịma ndị igbo azọgide werega ụmụ ihe echimechi a ọnwa igwe enyi atụ agụ mụ onwe mụ na ezigbo enyi Afamefuna Klint da Drunk wee kpebie na anyị ga-enwe aha nke anyị mụ wee were ụsụ nyawa were ikwikwii ị chọọ itu m tuo m ụsụ nke mbụ n'obodo afrịka ọ mụwa ụsụ ụsụ nke mbụ n'obodo afrịka ka wee na-enweta onwe anyị ahụ mgbe awụ m onye Enugu steeti awụ m onye ezinatọ ohofịa oduma na okpuru ọchịchị nke Aninri local gọọmenti na mpaghara nke Enugu ana Igbo a na-abịa ịma ya na-ekwu itie gafra ọhịa ewu ụjọ adị atụ anyị nsogbu adịra ya pụtago unu echefukwana mgbe ọbụla oge ọbụla itinye igwe onyonyo unu na mgbe ọbụla a na-eme ama egwuregwu ama mpaghara ama ebe ọbụla na egwuregwu dị a na-enwere ọnwụrụ dị pụrụ iche
ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị awụ m maazị pụrụ iche odogwu ịma na ịhụ dị mkpa ogologo ime ya odogwu kee ka ị mere nsogbu aga nke nwanne biko kedu aha gị odogwu abụ m Mr. Eze kwuo n'okwu na kwupụta okwu ka anyị nụ olu gị. aza Albert eze Albert Eze Yes. ndewo ihe ahụ asụ igbo no mba ọkwa nwa afọ igbo anyị ga-asa mpe nile m jegoro igbo no biko kee ngalaba na okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala igbo esi m Enugu steeti ebee na Enugu steeti i si Oji River Oji River ebee n'ime Oji River achị achị achị ebee n'ime achị maka achị achị isikwe isikwe biko ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ihe ọ dị gị ka nwunye gị ga-eme n'ụwa gị gbaa ya alụkwaghị m ihe nwere ike o nwere ike ime agba m ya alụkwaghị m o soro nwoke laa agwụ laa biya chụọ agụlaga m o soro nwoke ya enye m ya red kaadị ọ laa ozugbo ee ka m nye gị nke a alụmdi na nwunye mgbe ọlụlụ di na nwunye mgbe ochie na nke agba ọhụrụ kedu nke ọ dị gị ka ọ dị iche kedu nke dị ka ọ ka mma nke ka mma nke ochie maka ndị agba ọhụrụ ahụ gadacha ha alụghị ma mgbe anyị nọrọ ahụ nwunye mara nwaanyị asụrụ anyị alụghịzi bifo anyị na-aga ya ahụ nne na nna abịa hụ ndị nke ụlọ nna ya akpazie ya akpazi gbam oyiye dịka na-eme ihe biko otu ị nọ na ka ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị obi a na-adịghị mma n'ụlọ

Oji River lokal gọọmenti nke ya ka ọ nọ n'okpuru ọchịchị ọ nọrọ onwe ya, ọ kwụrụ onwe ya iche keekwa aha ya amaala ọ kpọala ebe ahụ isi ebe ahụ isigwe ị ga-akpọpụtara anyị isigwe n'asụsụ Igbo isigwe
Mm. ka m gwakwa ka e si akpọ n'asụsụ Igbo isigwe aga m na-akpọdebe mgbe anyị bidowe ọbịa ụwa spelie ya ọ ihe m ihe m na-achọ ịkọwara gị isigwe isi isigwe Ị na-anụ ihe ọ na-ekwu

isi ga-ewu i si i gwi e ọ gwụla onye ka ọhụụ ya odogwu n'egwu ndị ewu otu aka ọ ha n'ụlọ ama egwuregwu ka anyị nọ anyị ga na-egwu e ji njakịrị na-agwa onwe anyị eziokwu n'ụdị pụrụ iche iche